aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene poyamba landirani moni kuchokera kuno kwa abale anu ku nyasalande mupezako bwanji anzathu kumangalande muliko ukamba za ife abale anu kuno kwanu kuchikumbeni ayi ndithu Sikutibe tikudandaula ngati mmene mwina mwake mungamayembekezere kumeneko. Kungoti mavutowo ndiye monga ndimakambira muja, alipo ndithu ankhaninkhani. Komanso anzathu amene muli kunjako, mmafuna kumakokomeza kwambiri za umphawi wathu. Penanso tikamamva za mavuto athu kuchokera kwa inu kumeneko, timadzifunsa kuti koma akukamba za ife anthu amenewa kapena akukamba za ndani? Muli kunjanu nthawi ina yake mmakamba zinthu zongofuna kutizunguzanso mitu anthu amene tili kunofe. Mmatumiza mauthenga anu kuti ayi ife takwiya ndipo mutisamale tipangitsa mademo ozunguza kwabasi titseka dziko lonse! Kumuona oyankhulayotu eti ali ku Joweni akumayankhula kuti dziko lonse atseka chonsecho iye ali neng'a ku joweniko ndiye umadzifunsa kuti kodi iwowa akudziwa mmene zinthu zikuyendera kwathu kuno atseka dziko lonse akatitsekera pati tiyamikire basi zotsogola za kwezy kamba kotiguliranso sitampa tsiku lalero achimwene kwathu kuno monga ndidakambira muja achimwene maulendo apa basi pakati pa Blantyre, Lilongwe ndi Mzuzu anaphweka kwabasi ndi basi za Kwezy zokhazo zimene zimayenda bwino kwambiri ndipotu ukangogula tikiti ya basi ya Kwezy yopita pa ulendo komanso yobwerera pakamodzi nthawi yomweyo amakuchotsera kwambiri iwe kulandira chichenji chochuluka koopsa kodi inu basi zabwino zingaposenso pamenepa ndikudziwa kuti mukudziwuza kuti mm, Kwatitu zii ku Nyasalande. Zikuoneka kuti zochitikachitikazi zapuma tsopano. Ayi, ngati ndi kupuma kwenikweni, kungoti zina zimene zimachitika zafika potopetsa achimwene. Ndiye penanso umadzaona kuti mm, ah, mmene ndakhalira ndikuwauza achimwene anga aja nkhani zomwe zomwezo ndiye ndidzingopitirizabe. Nkhani zina basi zimangofika potopetsa amwene. Zimasiyano kupatsa chidwi. Ndiye zikamachitika aliyense amangoti ii, hmm, ayi kaya nanga achimwene moti mukuyembekezerabe kuti ndidzikuwuzani zimene zikuchitika ku mtambontambo drama group ah zinatitopetsa amwene moti ena ake onso afika potopa nazo amwene aku mabwalo a za milandunso ndikukhulupirira kuti anafika potopa nazo nanga amwene lero ali kubwalo la za milandu mawa ayi atengerananso ku bwalo la zamilandu ngati si nkhani yolimbirana mipando ku nyumba ya malamulo ndiye uli ni nkhani yoti wina wake akufuna akapepesedwe ndi ndalama za nkhaninkhani koma sizikukoma ayi achimwene tisaname nthawi ina yake timalankhula kumangolankhula koma nthawi zina zake timakhala kuti taponya maso patali ine monga polofiti bwande bwantasa nthawi zina zake ndimakhala kuti ndaona kuti kodi chikuchitika ndi chani mu uzimu tweti chimene makosana ena ake sakutha kuchiona kuthupi maphokoso atangoyambika kumene ku mtambontambo tidawaperekako malangizo kuti pakuti pali chinkulirano pali kudererana basi pangitsani masankho aakulu wamkulu nganga akaoneke basi ndiye nkhani yake idali yoti iyayi tipangabe mtsogolomo zimenezo mantha anga ndidapereka kale kuti mtsogolomo ndi mmene mpungwepungwe wake ukuyenderamo kudzakhala gule osati masewera gule ameneyo adzaswa mpingo wa mtambomtambo ndipo pomadzafika nthawi ya masankho kudzakhala kupita ku masankho anthu atagawikana mawu angawo achimwene amadzaoneka ngati olankhulidwa ndi munthu osowa chochita wobwantasa koma ndithu anali anzeru anthu ena ake adzawakumbukira mawu amenewa. Ndithu zisankho zikadachitika mwachangu ku mtambomtambo, akadakhala ndi nthawi yotolerana bwinobwino. Onse ovulala, amabala, akadakhala ndi nthawinso yochira bwinobwino. Kenakadi kuvomereza kuti ayi, apa zinthu zili bwino basi. Tivomereze amene alipoyo, tiyeni kumasankho basi. Chachikulu ndi choti tibwererenso. Koma ndi mmene zinthu zake zikuyendera pakadali pano, Kupangitsa masankho aakulu chaka cha mawa ndiye kukhala chiyambi cha nkhondo imene anthu atafunane mpakana nthawi yodzaponya mavoti ena. Ichi mwina nchifukwa chake anthu ena ake akhala kaye pansi kumeneko. Nkutheka akumaona kuti, Ah, koma masanje akuchitikawa, odi ndibisale ine? Anthu monga awa a Dzonzi ali duu! Kumangoyang'ana basi. Zoti akadali komweko ayi ndithu sizikudziwikanso. Ali phee! Akungoti, Ah, kaya, dzimenyanani. mukamaliza mutiuza ife tikulima kanyezi kuno o Nankhumwa ndi gulu lawo akuoneka kuti sakuimvanso giya iponya patali achimwene koma chinthu chimodzi chimene ndikudziwa ndi choti makosana akuluakulu a mtambo mtambo kuphatikizapo abulazi mmerikano sadamupeze amene akumufuna nchifukwa chake pakadali pano sangalole kuti ayi tiitanitse masankho akulu akumangoyesayesa kuti aone kuti kodi anthu adziti chani akadakhala kuti anamupeza wawo a akadathamanga kuti basi tiye tipite ku masankho ena kwa kanthawi ndithu zikumadzaoneka kuti ona mwankho ndi munthu wamkulu abulazi sizimvanayi mwina chifukwa cha uthenga uja wa telefoni ya m'manja uja adatumizirana uja paja ankati inalipo nthawi imene unamwankhu ndi gulu lawo adanyozera zimene munthu wamkulu adalamula kuti zichitike ku nyumba ya ouluka malamulo ndiye munthu wamkulu adafuna kudziwa kuti nchifukwa chani anyamata akuchita zinthu zodelera koma paja atawatumizira unamwankhu uthenga kuti akulu tafotokozani kuti mwati zinthu zake ziziyenda bwanji paja unamwankhu anangoyankha kuti bayi bayi bayi munthu wamkulunso ndikumadabwa kuti munthu uyu akuti bayi akupita kuti mnyamata wa chipongwe ameneyu eti zimadzaoneka kuti pamene paja ndi pamene padazondokera nkhani kaya aona kuti atani kaya koma ndi nkhani zoti izi tazikamba kukwanira zatopetsanso ndikudziwa kuti mukuti nena kuti obwande Namalira muliko bwanji achokani apa Zimene zikuchitika kuno amwene zikumafika kuti munthu kufika podziguguda pa chifuwa kenaka kuchikhoma chiliro amwene kuti amaye amaye achikutumbwe mukulira chani ayi ndingolira olemekezeka ngati akumafika polira kwathu kuno zikuyenera kuti zikupatseni chithunzithunzi kuti eh kwathu kuno zinthu zasokonekera basi kunkhani ya magetsi mm, ayi ndithu penati zikumafika podabwitsa kuti kodi inde mavuto tili nawo inde ochuluka magetsi anakokoloka inde tinavomera koma nanga timphamvu tochepa timene tili natoti ndiye mwati timeneto tikusungidwa pati tikumapita kuti kwenikweni Chimenechi ndi chimene chikumapangitsa anthu ngati anduna kuchikhoma chiliro. Nkhani ya magetsi kwathu kuno, anthu akumangolozana dzala. Ayi koma auje, ayi koma auje ndi amene akuchititsa. Ayi koma kubwera kwa auje. Ayi koma auje wangofuna kutionongera mbiri. Ndiye wowowowowowo opanda chogwirika kuti ndiye zinthu zake mwati mathero ake akhale otani. Ndiye simungakhulupirire inu achimwene kwa nthawi yoyamba zomatheka dziko lonse Phi aliyense mu mdima magetsi azima chikoloboyi chawina hu ndikudziwa kwanuko zimenezo zikhoza kukhala zifukwa zokwanira zoti wina wake achotsedwe ntchito kapena ayisiye yekha kuti a mpaka na magetsi kuthima dziko lonse a basi ndayisiya ntchito basi koma kwathu kuno a moyo umayendabe umapitirirabe chimodzimodzi zimangothera mukufotokoza kuti ah, eh, ujeni eh, a- a- an- anadula nthe- nthambo ena ake eh, nchifukwa chake eh, eh, munaona magetsi azima koma ti- tikufufuza musadandaule tikufufuza nkhani kwathu kuno ikangofika pokukuuzani kuti tikufufuza musadandaule mungodziwa kuti imeneyi yatha basi kafukufuku wakuno samatha komanso sitikhala ndi chidwi choti titsatire kuti kodi kafukufuku mmati mukuchita uja ndiye wathera pati ayi ndithu Kwathu kuno kafukufuku imakhala njira yochenjera yothetsera nkhani. Nchifukwa chake mpakana pano simudzamva mmene idayendera nkhani ya kuphedwa kwa bwana wa ku bungwe lothetsa ziphuphu. Mpakana pano simudzamva mmene zidayendera za mnyamata ophunzira ku sukulu ya zaukachenjede. Mpaka pano simudzamva kuti kodi anzathu achi alubino aja amaphedwa pakati paja zimayenda bwanji? Amapanga zimene zija anali ndani? Cholinga chidali chani? Kafukufuku wa ku Nyasaland amakhala wachiphamaso. Mwanjira ina kumakhala kukuwuzani kuti a nkhani yatha basi inu tatsekani pakamwa mabodza bwanji kodi inu. Msewu wa Blantyre bypass chonde timangireni mabwana. Anthu akuchigwaja apumeko kubwira fumbi inu mwamva komanso sitediyamu yakumwanza timangireni apo bi ndidzingolira ati ine ndidzingolira basi kungolira ata ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande amavuta kunyasalande sungamvetse